igbo bụ igbo ndị ihe igbo na-amasị dịka alụ tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ na-akpagharị n'ezi ụmụ ikorobịa wee were aka wụjuo na ihe ga-egbu ha ọsịsọ igbo bụ igbo wee na-ezi ozi na-ezigara ụmụnne anyị ndị na-eme ihe ọdịnanị anyị kwudoro mmadụ dịka abụchi nke eji zuma wee malụ ka ọ gwa ihe a ga-eme ka obodo wee dị mma ngwa na na-esonyere anyị ka unu nụ ọtụtụ ihe ndị ọ ga-ekwupụta ugbu a adị mma
afa gị awụsa afa m bụ mmadụabụchi mana ife eji mara m bụ dr zuma dr zuma
ị na-eso na ndị na-akwado ọdịnanị igbo ọfụma kedu arọ kara one ka ị megoro ya bụ ife abịa m ọrụ oyibo na anambra the 2006
i mebego dibịa tupu ị bịa ọrụ oyibo na Anambra ọfụma ọfụma emego m dibịa before ma bịaba Anambra
kedu eh, ka dibịa si luo gị aka ka dibịa si ruo m aka is that na my grandfather is an native doctor even nna mụtara my grandfather being agada is an native doctor nna ya agada mesịrị ya bụ dibịa pasa ya to nwa ya nwoke bụ ogirija ogirija emesie ya bụ dibịa rapụrụ anyị ya bụ ọfọ anyị eburu the ọfọ mebe dibịa even as i'm talking to you now then my father bụ dibịa and uh, ka my father si eme the ya bụ dibịa then my father akago nka arụ abịa yaba my father my father bịa buru ọfọ nke ya bunye m ọfọ nke my father dị ife ife a bụ ọfọ my father ọfọ nke my grandfather dị n'obi ebe ọfọ nke ya kwesịrị ịdị and ebe a bụ ebe mụnwa na-agba afa ọfọ naabọ ada adị ebe a na-agba afa this dibia m na-eme bụ through my grandfather ya bụ dibia ji bịakwute m m were mebe the dibia Okay, so, eh, kedu eh, ihe bụ ihe kpali gị na mmụọ i ji kweta isi n'ụzọ a jere Chukwu ozi ife m ji kweta na m na-eme ya bụ dibia is that agụrụ m akwụkwọ through father through father reverend father c ejike mbaka in our lady of mercy nursery primary school Iva Valley Enugu so ka mụ na reverend father nọ n'ife efu m na-eme bịa nwebe ife gburu ejima m because ejima m siri ọnwụ si na o nwere ife ga-emegide ka m mebe ya bụ dibịa na ya nọrọ ndụ na-eme dibịa the dibịa ewere ya bụ ya arụ ọ bụrụ awụsa ego n'iru agwụ o je chịrị the ego the thing wee mebi ya arụ o wee nwụọ m wee nata wee nakwube my grandfather wee supportụba ya ka o si eme dibịa ọ na-akụzisi m ife dị n'iche n'iche na ya bụ dibịa before ara ya gbakwu my grandfather ya nwa na onwe ya nwụọ before ọ nwụọ ka ọ yọrọ nyere m ọfọ ya n'aka sị m na ọ mụnwa ka ya na ya si eje Igbo ana Igbo na ya naa ụwa na ọ mụnwa ga-anọchi anya ya m wee nọchi anya ya rutekwe ma taa na-eme dibịa ahụ o mere Okay, sir.
Daalụ. Ee, ọzọ dị ka ibe ya kedu ndị bụ dibịa ihe a na-agbagwoju mmadụ anya ma a sị na mmadụ bụ dibịa mmadụ bụ onye ọdịnala onye omenala so kedu ihe ilu because afụgo m na gị bụ mmadụ tara akpụ na dibịa dibịa dị iche onye ọdịnala dị iche dibịa bụ onye ọ ga-abụ ị bịakwute be ya sị ya na amosu na-ata gị or na mmadụ ji ọgwụ atorment gị or na mmadụ gwọnụ gị ọgwụ ka ị ghara ịgara n'iru dibịa ka ọ ga-abụ i jekwuru o mebienụ gị the thing meenụ gị back to sender ya bụ dibịa and onye bụ onye ọdịnala is like onye a kịta mmadụ nọ o were aka ya sị na ya ma njere ụka na ya ga na-efe ife ndị gboo mere being onye a kịta chief priest of arụsị nọ ya bụ ọdịnala
alright daalụ ee eh, ife anyị chọrọ ka anyị ghọta n'aka gị ugbu a bụ na a bịa sị na chi dị o nwee ihe a na-akpọ chi yes chi dị so kedu ka ya bụ ife si gbatakwuru chi mmadụ is like eh, onye nọrọ mmadụ ụwa
o nwere ike ịbịa na be nna nke m ọ bụrụ like na my grandfather nọrọ gị ụwa n'ife ị ga-efe be anyị bụ ogele mmiri atama na ya nwa bụ chi arụsị chi ụwa gị ya nwa ka ị ga na-enye nri chi mmadụ is like onye a kịta ndị oyibo na-asị reincarnation mmadụ bụ ya bụ chi mmadụ onye ọbụla bụ your reincarnation o nwere omenala a na-eme onye bụ reincarnation gị i mesịa that omenala a sị gị na onye ahụ bụ your reincarnation na ị ga-akpọbata ya na-enye ya nri ka ọ na-edu gị n'ife ọbụla ị na-eme ya bụ chi mana ka e si akpọbata onye ahụ kedu ka e si akpọbata onye ahụ n'Igbo ka e si akpọbata the person bụ ọ bụrụ na nwoke nọrọ gị ụwa na ị ga-egote ikenga chi wute okposi chi oke ọkụkọ ji mmanya ọjị edo nzu ọ bụrụ na onye ahụ kpọrọ ụtaba oge ọ nọ ndụ na ị ga-asụpụta ya ụtaba were nye ya nri i nyesịa ya nri ime ọnụ ya nshi egbe that is na i dupugo the thing ka o mebe ife i kwuru ọ na-arụrụ gị ya then na osisi ahụ ikenga ahụ na ihe chi ahụ a tụrụ atụ kedu ife ị ga-emezi ya that ikenga chi ahụ ka ị ga-eje chọzi ebe ị ga-edosi ya na-efezi ya as chi gị ya ife a bụ a form of image onye nọrọgo ụwa hmm. ndị ọcha na-akpọ ya ndị oyibo na-akpọ ya image mana anyị bụ ndị igbo na-akpọ ya ikenga mana without the image onye ahụ ama na-adị oke ka ọ bụ without the image onye ahụ ga-ana oke kama na ị chọrọ ịkpọ ya oku ị kpọọ ya oku with ogirishi na anyanwụ hmm. gbuonye ya anụ ọ ga-anarụ mana ị kpọnata ya n'okposi chi na ikenga chi ọ ga-aka adị ire na ya
ọ ya ka igbo ji akpọnatazi ya wute ọ ya kpatara igbo ji akpọnatazi ya wute okposi ka o nwee ike na-eme n'ifife a chọrọ ok ee eh, o nwere ndị na-apụta sị gị na eh, ọgwụ dị o nwere ndị na-apụta sị gị na aja ije na mmiri mmiri karịrị ike dị na mmiri karịrị ike dị n'enu anị bụ ọgwụ a na-agwọ n'enu anị eziokwu yes mmiri dị ike mana ọgwụ dị ike na onye ma na a sị na ọ ebe onye zọdobere ụkwụ ka ọ na-afụdobe because onye a kịta nnọọ adịghị m ejekebe mmiri because my destiny abụrọ ife mmiri because onye ọbụla nọ n'ụwa before ị bịa ụwa na chi gị ga-enye gị destiny ife ị ga-eme ọ bịa na aja mmiri to put it in a way ị ga-eji mee m understand adịrọ m perfect in aja mmiri because ọ bụrọ my destiny my destiny bụ ịgwọ ọya ịgwọnụ mmadụ ọgwụ like onye amosu na-ata or onye ji ọgwụ a-torment ya bụ my own destiny then my destiny abụrọ ịchụ aja mmiri Okay. Alright, eh, kedu onye ya gba e- eburu gbakwute gị kịta ị napụta nwa mmadụ na ya i butenu m onye ụrụ ọkpa na-eme

okay ee daalụ rinne ee ị kọpụtago ụzọ i si eji ee ọdịnanị igbo nyere ndị mmadụ aka ịzọpụta ndị e ji eji n'amosu ma ọ na witch coven yes ee m wee na-ajụzi gị sị kedu ihe ị nwere ike ịgwa ụmụ igbo ọbịasị ụmụ ikorobịa a na-abịapụta ị na-afụ poster ndị 21 years 30 years 25 years fa na-anya moto karịrị fa echi ị na-afụ obituary gone so soon gee m ntị ife dị n'ọdịnanị ọdịnanị igbo dị and ọdịnanị igbo dị very real dị very active mana ife na-ebute ọnwụ ike bụ onye pụta na ọ sị ka ya jee borote power from foreigners or ka ya jee borote power from another place na ya ga-enweneta ego anything ị mere ka ị nwee ego n'ike ga-enwe ife ọ ga-ana gị before e nye gị the thing ọ dị ka onye a kịta anyị na-eme dibịa n'izi ndị ọgwụ ozi ka o jeenụ gị ozi na ị ga-ekwe ya nkwa na o mesienụ gị ife a na ị ga-egbunye ya ebine or na ị ga-egbunye ya ewu and onye jere ka o mee anything gbanyere ego o nwere ike onye ga-emeni gị ama ngwa gị gị makwara mara na ị mee ife a na ọ ga-ana gị mmadụ oge ọ nabaziri gị mmadụ ọ bụrụ na ife ị na-ama mmenwu i were ndụ nke gị soro ya ọ end mana e, e, e, ya bụ ife a na-ebute n'obodo a kedu ka mmụọ dị n'obodo a si anabata ife mmụọ dị n'obodo a na-ama nnabata ya is that mmụọ dị n'obodo a ma ada anabata ya na fa na-ebute ya n'ike na ọ fa bute the thing n'ike oge fa butere ya n'ike fa na aja anị agbagharịbazi ya kpatara ọ ga-abụ ị nọ ị nọkata ị nụ na mmadụ na-etozurọ etozu like 14 15 20 25 nwụrụ n'ike because of ife mbute ka ya mee na ibe ya na-eme or ka ya kpata ego na ya na-anụ na ọgbọ ya na ya gụkọrọ school akpatago ego
Alright, eh, daalụ rinne eh, anyị kene gị Eh, kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị eh, igbo gbanyere ị ma na a bịa kịta sị na a na-esibe ibobo ngọ a na-esi oke ite a bịa sị na a na-eje na mmiri a bịa sị na e nwere ọgwụ dị n'enu anị so ụzọ ihe naatọ kedu ife dị onye nọ na mmiri ọ ga-abịanwu n'enu anị gwọọ ọgwụ ka onye nọburu n'enu anị ya gwọnwụ na mmiri kedu ife dị iche na ife ife naatọ na ndụmọdụ gị nwere ike inye anybody na-eji eme oke ite jụgodu onwe ya ajụjụ oge nna ya nọ ndụ in olden days of our forefathers ka o nwere onye i jere be ya ị fụ oke ite na be ya ọ ife ndị nna nna anyị fa jụrụ ajụ maka na o nwere ife ọ na-emebi ka fa ji eji ebuchite ebe a ọ na-emebi ndụmọdụ m nwere ike inye onye ọbụla bụ ị mara ife ahụ chi gị sịrị gị mebe mebe ya na onye ọbụla chi gị nyere gị ma na ọ your destiny ejina eje eme nke okeke mere or nke okafọ mere mee nke bụ nke chi gị ka nke bụ nke ka chi gị meenụ gị nke bụ nke ya alright o nwere ife ọzọ m chọrọ ịjụta nwaanyị ọ na-edozi nwoke chi ịma na i kwuru okwu idozi chi na ka e si edozi nwaanyị ọ na-edozi nwoke chi na igbo
oge mgbe gboo ọ fịara arụ before ị na-afụ nwaanyị na-eme dibịa ọ fịara arụ before ị na-afụ nwaanyị na-eme dibịa and nwaanyị ọbụla na-eme dibịa oge mgbe gboo adịghị ebi be nwoke jụọ ese obodo ọbụla dị n'iche n'iche onye ọbụla ọ dị ka ị bịa bụ be nna m na a sị gị na onye a kpọrọ iru mmọnwụ onye ahụ enwerọ ike ịmụ nwa onye ahụ enwerọ ike ịfụ menstruation ya
gbam

and arọbinagụ na-adị nwoke ọbụla ọ bụ ya nwa bụ the head of the family ife kwesịrị ịdị na-enye arọbinagụ nri is not by my age unless onye a rụnyere ọfọ be nna ya n'aka sị ya na ọ gụ nwa ga na-elekọta ngwuru anụwa n'ife a bụ ya destiny before i nye arọbinagụ nri mana ọ bụ na na ọ bụrọ gị ka ọ dị i mee ya arọbinagụ ga-ata aka gị so ị na-akọ na nwaanyị e- ekwesịrọ inye chi nri ị kọ na nwaanyị Nwaanyị ekwesịrọ adịghị enye chi idozi- nri. idozi mmadụ chi nwaanyị adịghị edozinu mmadụ chi onye ọbụla sị gị na nwaanyị na-edozinu mmadụ chi ọ pụta nke otu onye wrong ọ chịpụta afa ya chịpụta m afa m agbabe ya because ọ dị ka ndị a bụ fa pụta fa na-agba ugiri ugiri language dị 16 ya kpatara ife ji agba n'ugiri bụ line ịnọ bi na eke oye afọ na nkwọ mana ị batazie n'ụwa kịta o nwere ị ga-eje be ya ọ chịpụta nnukwu ugiri 8 ịgbanụ gị afa onye akpata ngwa ya na o nwerọ ife ọ na-afụ na ya because ugiri languages dị 16
and ọ bụ 4 keezi ka fa ga-eji chịta 8 adị m ya ka a na-asị gị na omenala igbo na-anazi ana omenala igbo na-anazi ana is that na anyị na-achọzi ka anyị meferi ife nna nna anyị fa mere ka a sịrị na ya wetara nke ya mana ọ na-aga na ya ọ ya bụ ebe problem dị n'igbo alright ee ịma na ị bịazi kịta na ndị eze nwaanyị karịzi na kịta karịkwuzie ndị nwa bụ nwoke na-eme dibịa kedu ihe kpatara ya
ife kpatara eze nwaanyị ji karịsịa now is that na ịma na ka a na-agwọ ọya ka a na-agwọ ọya hmm. ka a na-echi onye ya bụ ọya ji warning ị mara ife i mere onye o ji ike ọnụ gị ọgwụ a ga-emekwana ya ife kpatara eze nwaanyị ji karịsịa now is that o nwere nwaanyị ga-apụtanụ kịta jee ije di o jee ebe ahụ mee ife na-ekwesịrọ

okay in olden days gwagodu m ụmụ nwaanyị one bụ dibịa n'obodo gasị na-abụrọ this time na ya bụ ihe gbara tọpụrụ ọgọdọ pụọ ahịa n'ụwa kịta ka o bido dị ọ tọpụrụ ọgọdọ pụọ ahịa ee mana ife m chọrọ ịjụta gị kịta bụ- nwaanyị ada agba ada ada agba agada enye mmọnwụ nri yes na nwaanyị ọbụla jegodu n'obi arụsị a ga-agwa ya gbuo ikpere naabọ n'ana maka ọ nwaanyị ka ọ bụ mana ị bịa n'ụwa kịta na nwaanyị bụ onye pụtazi ọ gba mpara na-arụrụ mmadụ ọrụ ga-eke dịtị m ga-esi ịga na-abụrọ ike mbute nwa
daalụ ee ọzọ dịka ibe ya bụ na ya bụ ife tọpụrụ ọgọdọ pụọ afịa mana nke a ha na-ejezi na mmiri asa mmadụ arụ nwaanyị jee na mmiri ọ na-asa mmadụ arụ na-ajụzọ oru ebe a ma ọ bụrụ a sị ya na ahụpụtago ya na mmiri ọ kwesịrị ekwesị
ife dị na the issue is that na ọ ya ka a na-agwa gị na oke ọchịchọ ahụ enwerọ ife ọ na-ada akọsụ with ike mbute oke ọchịchọ na-akọsụ everything with that ike mbute because a bịagodu be nna nke m nwaanyị na-agba agada enwerọ ike ije n'obi be nna m jee tukwuru ana ebe a nọ na-agọ ọjị ọ nọ na-ama nzu mana ị na-afụ ka ha na-agọ ọjị kịta omenala ya o- emebibego omenala Igbo because of gịnị ike mbute and oke ọchịchọ oke ọchịchọ bụ ife na-emebizi omenala Igbo ị nwere ike je be nwaanyị be eze nwaanyị kịta sị gị ya kwadoonu gị chi gị na ị chọrọ ka ọ kwadoonu gị chi ọ sị gị nwee ndidi ka di ya nata why o ji echezinụ di ya ọ bụ na nwaanyị na-akwado chi ọ sị di ya were aka ya mee ya na ọ ma na ya bụ nwaanyị why o ji echezinụ di ya because of na ọ ma na that thing is not necessary na ọ na ya ga-eme ya ka ego pụtara na ya ka ọ bụrụ na ya riri ya o chebe di ya jeebe some eze nwaanyị dịsị n'obodo a na o nwerọ onye fa ji aka fa akwado chi na onye bịa na a na-akwado chi ọ chọba di ya ana m afụ ka ha na-enyesi chi mmadụ nri so the thing na-agwụzi m ike so ọ bụzi ka omenala ka a na-eme ka ife ha bụrụ omenala ọ ya kpatara a ga-asị gị na mmadụ rụsaanụ mmadụ ọrụ tata a sị gị na the ọrụ kwi- na the ọrụ rụkatara n'azụ because of gịnị ọ bụrọ aka nyere the thing ife kwesịrị inye ya ife ọ pụtazie ọ fụ na ọ bụrọ onye kwesịrị inye ife nyere ya ife ọ nabazie be ya ọ gbakụtazi azụ ya ka ọ ga-abịa ije n'afa onye mara agba afa ọ wa afa wa afa ọ sị gị na i nyere chi gị ajọ nri or na i nyere chi gị ajọ aka na ọ ya nwa nọchiri gị ụzọ daalụ rinne ka anyị gbabiri ya ebe a o nwee oge na oge anyị pere mpe na anyị gaa n'iru alụsị a sị na ife a mkpi alụsị nke a bụ ọkụkọ mmiri fụọ ọkụkọ white na mmiri fụsị ewu white na mmiri ma kịta na mmadụ gazie na mmiri ga-afụ mmadụ ọ gaa na mmiri ọ lụsịa ọlụ o gbuo ewu o gbusịa ewu buru ewu nawa ga lie adị m afụzi mkpi alụsị ma ewu alụsị these days oge mgbe gboo bụ onye jee mmiri ị na-arụrụ mmadụ ọrụ mmiri ife i jere ịkwụ the person bụ ụgwọ ya o ji na mmiri ka ị na-eje ịkwụ ya i were ewu ahụ gwasa ndị mmiri ya na ife i ji gbara isi onye a ị rapụ n'ọfa ji ewu mana ụwa kịta bụzi e ruo e gbuo ka a fụ e postuo na social media ka a fụ na ya na-egbu anụ ya na-eje mmiri ọ ya kpatara ọ ga-abụ some people kịta arụsịanụ gị ọrụ mmiri a sị gị na na ọ dịgo mma o mesikwa ị na-achịghete na the thing ada arụ ọrụ e jebe ebe ọzọ because of gịnị o nwerozi onye mara inner of tradition na ife a chọziri bụ ebe ego dị ọ ya bụ issue ee eh, daalụ rinne na o nwe ndị na-eche gị ka anyị wee jabụ ihe mbụ isi ọdụ ebe a so kedu ndụmọdụ i nwere ike inye ụmụ igbo niile ọ kachasị ụmụ okorobịa ndị na-eto eto ndụmọdụ m nwere ike inye ụmụ igbo niile nye ụmụ okorobịa bụ onye ọbụla mara ife nna ya na-emerọ ya emena ya because ọ ga-ada na ya ife nna gị na-emerọ it's true na nna na-agọ ọfọ nwa ya karịa ya mana ọ bụrụ ebe nna ada agọ ọfọ nwa ya karịa ya n'ọjọọ nwa ya mekarịa ya ife ọjọọ ife nna na-aka agọ ọfọ bụ ego akụnụba ya nwere n'ụwa nwa ya karịa ya na ya mana nna gị asịrọ ọgwụ gị karịa ya bụ ji eme ife ga-egbu gị ọgwụ ma ife ga-egbu nwa gị nna gị agwarọ gị nọ ife gị soro ụzọ ahụ ya soro mana ma emekarịa ya ya dịkarịanụ gị ire abụrụ gị ji eburu ụta na other thing tinye na ya onye ọbụla na-eje eme ka ya bute ike mbute or ka ya ba society or ka ya jee bute oke ite ya mara amara na oke ite na ife eso
eziokwu ya na ife eso check ebe m from a to z adịghị m emenụ mmadụ oke ite mana ị na-edozi mmadụ chi m na-edozinụ mmadụ chi ọdịde ọ dị ire because of gịnị ọ ife nna nna m mee ife nna m mee
mana ndị a na-eji ike mbute edozi mmadụ chi chi ahụ adị ile
Onye ọbụla sịrị- o nweghị ebe o mesị ọ gharịpụba onye ọbụla sị gị na-edozili ya chi with ike mbute o jee n'afa ebe ọzọ sị na ọ dị ire ọ bịa nkwa otu eye wrong na ọ dịghị ọ nwere ike ịdị ire for now ọ dị ka ife m fụ na kịta a sị gị anambra na enugwu nkụ dị na mba na-eyere mba nri ọ bụrọ ka ndị obodo a si eme tradition ka ndị obodo a si eme tradition mana mụnwa kịta nọ enwere m ike idozini onye Anambra chi because of tradition na Enugu Ezike na Anambra can never be the same ya kpatara ọ bụ onye Anambra abịa n'ife idozi chi m sị ya chọba ndị be nne ya onye ọbụna si be nne ya ka o meni ya tradition be fa onye Anambra ga-emeni ya the thing ka o mee ya ka o nwee ike nabata ife o mere because omenala ndị na-asọ ndị ọ dị ka na kịta be nna m nọ onye ọbụna a mụrụ n'Enugu Ezike enwere ike idina nwunye mmadụ
ma ndị a nọ na mba ndị a na-afụcha n'obodo a enwere ike nwe nwere ike ime ya ndị a na-afụ n'obodo a gbam
mana gee m ntị a bịa na Enugu Ezike ọ bụrọ Enugu Ezike niine nwere tradition and ị mara oge mgbe gboo na e nwere osu and ọ bụrụ osu si Enugu Ezike pụta o mee ife gịwa bụ indigene Enugu Ezike jee mee the thing na ị ga-ana ime eyi kwụrụ na ya ọ ya kpatara ọ ga-abụ some people pụta sị gị na ya fụrụ onye Enugu Ezike ebe enyi ebe ọ na-agba n'ezi o nwere ike ọ bụrọ indigene of Enugu Ezike nọ mbịarambịa nọ mbịarambịa ma ndị e ji tụọ arụsị ọ ndị e ji tụọ arụsị and gị nwa bụ onye obodo onye a mara na anị nwa afọ obodo i mee ya ị tọ ọkpụ arụ ọkpụ arụ jee ebe n'Enugu Ezike kịta na ị ga-afụsị ndị na-ayịsa ara meri ya nwee ndị ọ ga-abụ fa mee ya fa anafụrị because of gịnị na ọ bụrọ tradition agbụrụ ka fa bụ so ma ya bụ ife ọ ka dị ile kịta ma echi
ọ ka dị ire ma echi ọ na kịta mụwa bụ ọfọ nna m hmm. enwere m ike idina nwaanyị ọbụna di ya nwụrụ anwụ ma m mara ma m marọ m dina nwaanyị ọbụna di ya nwụrụ anwụ mmadụ obeghị enyi ya na-eme noticego iwu na nga ama na nso na m amara ọ bụ ideceive onwe m ka m nwụọ ọfọ bụ ọfọ m na-agọni ụmụ Igbo bụ nke onye ji eme ire ebe ezigbo ya ya gazieni ya ife ọbụna onye na-eme ya mịtani ya mkpụrụ ọma mmaji kwuru mmaji mana onye na-etiye aka n'ajọ ife mara mara na ajọ ife ga-anachite azụ ọ dị ka ndị some dibịa na-abụ fa apụta wee kpokọta youth gwọọni fa odeshi jee zuonu ori unu nweta ka e kee fa mara amarọ na ụbọsị e jide onye ori ka e jide dibịa gwọrọ the ọgwụ because e jide onye ori ọ ga-aconfess onye e tie ya ife ugboro naabọ ọ confess onye meri ya and ka ị confessịrị onye meri ya ka aka jiri gị nwa ife ọbụna m na-agwa ụmụafọ Igbo bụ nke onye ji eko bụ ezigbo o kobe ya kosibe ike mana nke onye ji eko bụ ajọ ya o ko ya nyụnarị ya n'ọkụ kọọrọ obodo ife ọ na-eme na abụrọ ezigbo ife daalụ rinne, anyị kenere gị e, nwoke ọma e, aka m ajụ gị ihe banyere mbido eke na mbido oye na mbido afọ na nkwọ ị ka agbariri anyị ihe ndị a nye anyị hint maka ya mm. ee eh, mana anya mba ife dị ka o nwe ndị na-eche gị ọka nkụ ee eh, ka i nye anyị ohere ee eh, izuụka a ka izuụka ọzọ ka anyị bịa ị gwa anyị ụbọchị ị na-eji enwekarị ohere anyị abịa ee gbariere anyị ya bụ ihe gbasara eke ka o si wee bata na igbo wee na-apractice ya n'igbo then ya bụ mmụọ abụrụkwa mmụọ bịa dị ile na ala igbo so all those things bụ ihe ị ga-atabuletra ma anyị bịa ọzọ daalụ anyị kenego